Ceathrar. Bhuel, tá ceathrar i mo mhuintir, mé féin, mo dheartháir Conor, mo mham agus mo dhaid. Is é Conor an duine is sine i mo chlann. D'fhreastail sé ar an ollscoil. na Tríonóide agus tá sé ag dhéanamh Stair agus Béarla, is dóigh liom. Is fear gnó é mo Dhaid agus is bean tí í mo Mham agus anois tá mo Dhaid ina chónaí sa Mheiriceá ag dhéanamh obair. Tá muid go léir inár gcónaí i. i Carraig Dubh i mBaile Átha Cliath. Lily is ainm dom. Tá mé seacht mbliana déag d'aois agus tá mé tá mé ag freastal ar Choláiste Choilm, scoil chónaithe agus measctha, agus tá mé an-spórtúil agus. Bhuel, caithfidh muid dul go dtí rang ar an Satharn go dtí a haon a chlog agus tar éis é seo caithfidh muid páirt a ghlacadh i spórt cosúil le haca nó rugbaí le haghaidh na buachaillí agus cispheil agus tar éis é seo caithfidh mé mo obair bhaile a dhéanamh agus staidéar a dhéanamh mar tá mé ag dhéanamh mo hardteistiméireacht an bhliain seo. Ach ar an. Domhnach caithfidh muid dul go dtí Aifreann ar san oíche nó ar maidin ach i rith an lae uaireanta téim go dtí an an ionad siopadóireacht Dún Droma nó rudaí mar sin. Is aoibhinn liom an scoil seo. Ceapaim tá áiseanna den scoth ann, tá áiseanna spóirt den scoth ann agus gach rud mar sin. Ach ceapaim tá tá fadhb beag ann agus ach go háirithe le haghaidh an séú bliain. Níl a lán ama saor againn agus ceapaim like is is rud maith é sin le haghaidh na daltaí óga mar caithfidh siad just rud a dhéanamh an t-am ar fad like spóirt agus agus staidéar agus rud mar sin ach sa bhliain seo like tá a lán staidéar le déanamh ag gach duine agus tá brú agus strus ollmhór le haghaidh pointí a fháil chun cúrsaí tríú leibhéal a fháil ach níl a lán ama saor chun just mo scíth a ligean. Tá seisear i mo chlann. Tá triúr driofúracha agam agus mo dhaid agus mo mham. Tá mo tuismitheoirí agus mo beirt driofúracha ina gcónaí san Ind agus tá mo dhriofúr, Niamh, ag freastal ar. an ollscoil i Sasana, tá sí ag déanamh staidéir ar cheimic. féin. Bhuel, tá seisear i mo theaghlach agus mo dhaid, mo mham, mo bheirt dhriofúracha agus mo dheartháir Ivan, mo dhriofúracha Eleanor agus Charlotte is ainm dóibh. Is duine an-spóirtiúil é Ivan agus tá sé in aghaidh liomsa ar an ar an ag haca, ag imirt haca agus ag imirt rugbaí sa bhaile. Bhuel, tá mé ocht mbliana déag d'aois agus tá cúigear i mo chlann, mo mham, mo dhaid agus tá driofúr agus deartháir amháin agam. Kate is ainm do mo dhriofúr agus tá sí dhá bhliain is fiche d'aois agus tá sí ag freastal ar. Coláiste na Tríonóide. Tá triúr sa chlann, mé féin, mo dhaid agus mo dhriofúr. Lucy is ainm do mo dhriofúr agus tá sí ceithre bhliain déag d'aois. Tá cúigear i mo theaghlach, mo mham, mo dhaid, mo dheartháir agus mo dhriofúr. is ainm Sam agus Kate is ainm díobh. Tá Sam naoi mbliana déag d'aois agus tá Kate cúig bliana déag d'aois. Tá Kate ag freastal ar Choláiste Choilm freisin agus tá Sam ag freastal ar Institiúid Teicneolaíocht i Bhaile Átha Cliath. Ní raibh mo mhúinteoir Gaeilge i mo scoil deireanach go hiontach agus fuair mé é sin deacair ach nuair a tháinig mé anseo bhuail mé le Ali agus bhí sí ag caint faoi Gaeilge agus an Gaeltacht agus mar sin chuaigh mé go dtí an Gaeltacht tar éis an Sea. Séú bliain, an. Sea. eh, réamhrang agus bhí, bhí an-craic agam ach bhí mo lámh bhriste agus ní raibh mé ábalta a lán spóirt a dhéanamh ach i ndairíre bhí sé go hiontach le haghaidh mo chuid Gaeilge agus is aoibhinn liom Gaeilge mar tá sé cuid dár gcultúr agus is teanga an-suimiúil é agus tá sé deacair ach tá sé diúltach agus tá sé sásúil. Sea, taitníonn sé go mór leo. Tá siad ann ar feadh dhá bhliain anois agus téann mo dhriofúracha ar scoil ansin agus tá a lán cairde acu agus bhí mé ann ar feadh, bhí mé i gcónaí ann ar feadh sé mí agus chuaigh mé ar scoil ann ar feadh trí mhí. Ah, bhuel, tá mo dhaid ó Sligeach, ach tá tá mo mham ó Contae na Mí agus tógadh mé suas i mBaile Átha Cliath. Is aoibhinn liom é. Tá sé níos éasca ar an maidin agus caitheann gach duine na rud céanna agus stopann sé comórtais agus na rud cosúil leis sin. Is aoibhinn liom é. Tá sé éasca agus compordach. San idirbhliain ní cead agat, ní cead ag le na múinteoirí rud a or ní cead ag le daltaí foghlaim rud atá ar an ardteistiméireacht, mar sin is féidir leat foghlaim rud difriúil, mar shampla rudaí, rudaí, em, conas, spéisiúil agus. Sea. praiticiúla. Á, sin é seó dráma a dhéanadh muid sa, nuair a bhí muid san, san samhradh. Tháinig grúpa Sasanach ar feadh trí nó ceithre lá agus dhéanadh siad a lán cluiche nó dráma againn. Agus sa deireadh, bhí gach duine, b'fhéidir go raibh tríocha daltaí sa, san seó dráma a dhéanann muid. Déanaim gnó em bitheolaíocht agus tíreolaíocht agus Fraincis, Mata, Béarla agus Gaeilge. Níl fhios agam. Is fuath liom mata is ceapaim is fearr liom tíreolaíocht, nó b'fhéidir gnó mar faighim gnó an-an-éasca ach tá sé an-leadránach freisin agus níor bhain mé taitneamh as agus tá na scrúdaithe an-taitneamhach. Is fearr liom mata mar ceapaim tá na cothromóidí like an. suimiúil, suimiúil, yeah, mar níl, níl gach rud, like, ní, caithfidh tú a lán staidéir a dhéanamh, bhuel, caithfidh tú a lán staidéir a dhéanamh ach tá na ceisteanna difriúil an t-am ar fad, like, ní, tá sé an-suimiúil mar ní, caithfidh tú just gach rud a fhoghlaim Caithfidh tú. Maraíonn tú an ábhar eile. Yeah, yeah, like, mar gheall ar bith-eolaíocht, caithfidh tú just gach rud a fhoghlaim nó staidéar gnó agus ní, ceapaim go bhfuil bith-eolaíocht agus staidéar gnó an-leadránach mar sin mar ní, caithfidh tú smaoineamh ar chor ar bith, caithfidh tú just gach rud a fhoghlaim. Is fearr liom matamaitic mar tá ábhar an-dian agus dúshlánach agus. Tá sé an-sásúil, sásúil nuair a réitím na fadhbanna. Agus ní maith liom Fraincis mar tá an rang leamh leadránach. Stair. Stair? Cén fáth an stair? Mar tá sé ró-suimiúil. Tá an Dara Cogadh Domhanda ró-suimiúil agus rudaí mar sin. Nach bhfuil a lán le léamh agat sa stair? Tá, tá a lán chun foghlaim ach, ach. Ní. Ach, like, is maith liom ábhar cosúil le seo, like, cosúil le clasaiceach agus stair, like, is maith liom a bheith ag léamh, like, rudaí mar sin. Is fearr liom Béarla mar tá, tá mé ábalta a bheith ag cruthaíocht, cruthaíocht, cruthaíocht, cruthaíocht, yeah, yeah, agus is aoibhinn liom ag léiríocht. léirtheoireacht ach is aoibhinn liom bitheolaíocht freisin mar tá táimid ach ocht i mo rang agus tá sé go hiontach le haghaidh le haghaidh foghlaim agus tá mo mhúinteoir an-mhaith. Nuair a bhí mé níos óige sheinnim an pianó ach ní maith liom é. Ba mhaith liom a bheith ag léamh nó ag féachaint ar an teilifís ach níl mórán ama agam an bhliain seo chun na rudaí sin a dhéanamh mar caithfidh muid staidéar an t-am ar fad. Is aoibhinn liom spórt. Agus sa scoil seo caithfidh tú spórt a dhéanamh gach lá agus ceapaim is rud maith é sin. Is, is, no. Bím ag déanamh haca agus cispheil ach is fearr liom haca. Agus. Nach bhfuil tú i do chaptaen ar an haca? Yeah, tá mé. Agus Is maith liom a bheith ag féachaint ar an teilifís freisin. Ceapaim tá sé go maith sos a fháil ón obair scoile agus just scannán, féachaint ar scannán nó féachaint ar ar an teilifís mar níl a lán am saor againn sa scoil seo. Ní maith liom ag dul ag siopadóireacht ach is breá liom na héadaí. Feictear daoine ar taobh na sráide nach bhfuil aon teach acu agus feictear teach an-bheag gan uisce, gan leithreas agus ehm. An gcuireann sé sin isteach ort nuair a bhíonn tú ag dul abhaile? Cuireann sé, cuireann sé isteach orm nuair a téim ann ach tá, like, níl tú ábalta aon rud a dhéanamh faoi, tá siad, tá daoine bocht ar gach áit agus Ní féidir leat saol a dhéanamh. Níl sé chomh simplí airgead a thabhairt dóibh nó rud mar sin. Tá sé an-deacair aon rud a dhéanamh faoi. Ach téim agus téim ar cuairt go dtí bunscoileanna agus rinne mé obair dheonach i gceann amháin dóibh agus bhí mé ag múineadh ealaín do na páistí beaga agus bhí sé go hiontach saghas rud a dhéanamh leo. Bhuel, tá sé an-deacair, deacair a bheith mar dochtúir agus caithfidh mé na pointí a fháil, um, ach ceapaim beidh mé ag iarraidh obair le páistí, mar nuair a bhí mé níos óga, like, tá asma agam, asma, That's Russian, eh? Ah, sin ár nós Gaeilge. Agus nuair a bhí mé níos óga, chuaigh mé go dtí dochtúir le haghaidh páistí agus just ceapaim just bhí a lán eolas aici ag an dochtúir agus just ceapaim bhí sé an-suimiúil like caithfidh sí like bhí a lán páistí difriúil ag teacht isteach Beidh mé ag dhéanamh é, ach caithfidh mé na pointí a fháil. Caithfidh mé 590 a, ach chun dhéanamh é i Trinity, b'fhéidir gur teastaíonn mé 400, no, 490. Bhuel, tá sé deas bheith, bheith le do chairde an t-am ar fad agus má tá ceist agat, tá na múinteoirí anseo freisin agus tá tú ábalta cur ceist orthu aon lá sa tseachtain, Dé Domhnaigh, Dé Sathairn freisin. Agus tá sé níos éasca ar maidin, níl ort éirí as an leaba ró, ró luath ar maidin. Tá, ceapaim go bhfuil sé. Ach tá sé níos éasca staidéar a dhéanamh mar níl aon rud eile le déanamh, níl teilifís nó aon rud ort agus níl do tuismitheoirí nó do chlann ag cur isteach ort nuair atá tú ag iarraidh staidéar. Tá gach duine anseo chun staidéar agus obair scoile a dhéanamh agus ceapaim go bhfuil sé sin go breá. Níl a lán difríochtaí ann ach b'fhéidir an aimsir níos fearr i Mheiriceá ach an príomh difríochtaí ná itheann na daoine i Mheiriceá i bhfad níos mó ná na daoine anseo. Gach uair a théim a tiocfaidh mé ar ais go dtí Éire tá mé ar bhfad níos ramhra. Tá an méid ar na pláta. ollmhór. Tá níos mó like ionaid siopadóireachta ann, níos mó like ollmhór ionaid siopadóireachta, níos mó clár ar na teilifís ach is dóigh liom go bhfuil siad ró like go bhfuil siad níl a lán difríocht idir na. idir an dá thír. Nuair atáim sa bhaile ag déanamh cócaireacht, déanaim an dinnéar cúpla lá sa tseachtain chun sos a thógáil do mo mham, ach nuair atáim anseo, ithim sa bialann agus níl orm aon chócaireacht a dhéanamh. Tá sé deacair. nuair a déanann, nuair a deireann daoine rudaí dona faoi do reiligiún agus níl tú ábalta aon rud a dhéanamh faoi ach ag an am céanna tá ceart daonna go bhfuil tú ábalta na rudaí is maith leat a rá agus mar sin agus ní cheapaim go bhfuil sé ceart na rudaí mar sin a dhéanamh mar tá daoine a chreideann in na rudaí sin agus is í, is é sin a saol agus a thuairim go bhfuil sé sin fíor agus na rudaí sin ach ag an am céanna níl sé ceart. eochair a scaoileadh le duine mar a dúirt siad rud nach n-aontaíonn tú leat, níl sé sin ceart. Ar chor ar bith. Ceart go leor, cuireann tú uisce i do chiteal agus tar éis sin cuireann tú. mála tae i do chupán agus doirteann tú d'uisce sa chupán agus meascann tú é. Cuireann tú an uisce ar an fhoireann agus nuair atá sé te cuireann tú isteach i gcupán é agus tar éis cuireann tú. Nach gcuireann tú an tae isteach i do suipóra? an mála tae isteach tar éis sin agus beagáinín bainne agus tugann tú amach an mála tae agus ansin ólann tú é. Ólann tú é. An ólann tú a lán tae nó? Ah ní ólaim tae ar chor ar bith, ní maith liom é. Cén deoch is fearr leatsa? Ah uisce.